chifukwa ndiwe ululu wanga ndimaganiza kuti nyimboyi amayimbira james kapena chidyamakanda chake chija koma kenaka darlington atalowa m'malo mwa iwe nyimboyi ndidaona kuti idali yanga nthawi yomweyo ndidayamba kudziona ngati ndidali m'mitambo kuuluka kunka ku paradizo kwa dorothy nawo mtima ofuna kumutsata kubafa kuja udandikolera ndimati ndimututumutse koma chinthu china chidandiletsa Nditaona kaseti yomwe idali pafupi nane maganizo ojambula mawu akewo adandifikira. Komabe mbali inayi ndimaopa, mudziwa ukakhala kwa eni. Izi zidandizunza m'mutumu. Ndidapitiriza kuunguzaunguza kaseti koma kenaka ndidaleka. Ndimangoyesa kuti iyeyo amangoimba chabe popeza ma Darlington ndi ambiri. Koma atapitiriza kuimba monunkhira n'kumutchula Tony monga mmene ankanditchulira ndidadzuka n'kupitiriza kufunafuna chojambulira. Kugubuduza kwanga kudandipezetsa kalata. nyimbo ili mkati moyimbidwa ndinaona mabuku a dorothy adali pamwamba pa kabati ndidayamba kuseweretsa ngati nthumbidwa yosowa chochita mkati mwa buku limodzi mudagwa kalata idali yolembedwa ndi james imafunsira dorothy chibwenzi ngakhale mawu onse ndidawerenga ndidalephera kumvetsa zomwe zidachitika kuti zinthu zifike pamenepa maganizo ali mkati ndidayamba kubwezetsa mabuku aja m'malo mwake ndisanamalize m'buku muja munagwa kalata ina mlembi wake adali dorothy amamulembera james idali yomatidwa sindidaupeze mtima nthawi yomweyo ndidalolera kuswa lamulo lowerenga kalata ya mwini idali kalata yayitali koma ndidayamba kuwerenga chigawo chomwe chidayamba kuonedwa ndi maso anga chidati ufune ena ochita nawo chibwenzi ine dorothy sindikufuna james ndili nacho chiboola moyo changa ngati sukudziwa ndi darlington ndi wapa mtima panga ndiye uli pa stage yochedwetsa ulendo kalata idanyamula mtima wanga mmwamba tsopano ndidaona ngati ku paradiso kwa dorothy kuja ndidafikako Mmene ndinkawerenga kalatayi nkuti nyimbo ija ikuimbidwabe. Nthawi yomweyo ndidayamba kuimba naye Dorothy, koma mudali m'maganizo mokha basi. Sindidafune kuti kamwa ikhudzidwe chifukwa nawo mtima udanyanyuka nkuudikira. Maka ndimaopa kuti mtimawo ukadayimba ukadaphulika ndi chisangalalo. Ndikuti ndimasangalala ngati kamwana ka nkhosa ndipo ndimalimbana nacho chisangalalochi. Nthawi yomweyo chidakula ngati phiri la Mulanje. nthawiyi nkuti nditadzukapo pa sofa paja pomwe ndidatandalaza mkono kuti ndigwire kaseti ija kachiwiri ndi pomwe azakhali a dorothy adatulukira moyeramu poti kukhomo kudali chitsekulire sindidadziwe msanga kuti kumabwera munthu ukuti mutu bii mnyumba yangayo ukufunamonji iwe wakuba eti adandifunsa azakhali a dorothy akundiyang'ana moopseza ndikufuulire kusayankha kudawapitirizitsa kundiyang'ana mondiopsa muja ndipo ndidayamba kuopa zotsatira zakupezeka kwanga mnyumba ya eni ngati mwamuna ndikadatha kuwayankha koma nditalingalira m'maganizo ndidaona kuti si ulemu yankho lililonse ndikadawapasa silikadatha kuzimitsa moto umene udali mumtima mwawo nanga sindidali wakuba ii tony adatero dorothy moyimba ndiponso motutumuka adagwidwa ndi chigaga kuti apitirize kuyankhula amalephera ili injini ya ndege itachita izi nkadati mmwamba momwe muli ndegeyo igwamo chifukwa dorothy adati atamva mawu a azakhali ake adadabwa kuti wochezerawo udali chiyani ndiyetu mwana wamkazi adabwera pamenepa kuchokera ku bafa kuja atangovala nsalu yokha kubwera kwa dorothy kudawayipira azakhali ake anthu awiriwo adayang'anizana nkuyang'anana ngati atsikana ochitirana nsanje undichokerepo pano ubwerere kubafa komwe udali mtima wanga usadaphulike ndikufuna kuyamba kuthana ndi munthu wakubayo kaye mayiwo amanena izi mondiopsa uku akundiloza ndi chala chawo ndi lamulo lili mwa malamulo khumi lomwe wakuba wanuyi waswa adafunsa dorothy mwamphamvu amalimbana ndi mtima wake kutero amapumira mmwamba pa chifukwa cha kupsa mtima mtima wake udali utamuwukira ndikudziwa azakhali akewo akadakhala munthu wapachabe zinthu pakati pa iye ndi iwowo sizikadatha bwino m'malo mowamvera mayiwo dorothy adayang'ana wakubayo amayenera kutero nanga chikondi chake sindidali nditachiba wati chiyani ukudziwa kuti waluma chala chomwe chimakudyetsa phala adafunsa azakhali a dorothy ndi ukali dorothy adagwira mchuno ndi manja ake onse amasuzumira pakati pa ine ndi azakhaliwa mwana nkhutukumve ndi wamtundu wanji wayesa kuti sindikudziwa kuti mmene wapita ku sukulu yapamwamba wayamba kudzitukumula ngati umandidyetsa adatero azakhali dorothy adawayang'ana adati azakhali ngati mufuna kuti ndizikugwadirani ndi kukupembedzani tsopano pompano musanduke mulungu usakumba nazo ndikukana chitsiru wati chani ndimadziwa kusiyanitsa chabwino ndi choyipa bodza ukadadziwa kusiyanitsa sibwenzi ukumatipha mitu ndikakufunsa kuti james wamulola umati inde samanama kuti mtima umalamula mwini wake uyu wayima apayo nkukhala mnyamata azakhali chiyani ukusewera masewera anji palibe palibe ineyo kundiuza zamkutu ndidakuuza kale kuti mwa anyamata osewera mpira mulibe malo amangochulutsa mpingo sungaone wekha kuti ndiwochedwetsa mmoyo azakhali amafunsa uku akutseka chitseko achedwetsa ine kapena inu naye dorothy adafunsa Mayiwo adapsa mtima. Nthawi yomweyo adayamba kumukankhira Dorothy kuchipinda chake. Padali kulimbana pakati pa awiriwa. Mmene akuluwa ankaonekera amadziwikiratu kuti amapita kothana naye. Azakhaliwa amanjenjemera ndi ukali. Tsopano ndidaona kuti kudali bwino kuchokamo. Sindidafune kuti kuwayandikira kwanga kukolezere moto.
Bulu wopanda mtima, uona lero! Ngati utuluka sudziwa chomwe chiti chikumenye panjapo. Ndikathana ndi chinkhutukumvechi ndili ndi iwe. Ndikufuna kuti usakumbuke kwanu. ndikunena ngati uli ndi kwanu galu iwe adatero azakhali a dorothy mwaukali nthawi yomweyo dorothy adayamba kulimbana nawo amafuna kuti amutsekulire pakhomo anatsekapo azakhali ndipatseni usatero wina ndimulirire chifukwa buluyo alibe mtima mtima wake uli ndi ine adatero dorothy nthawi yomweyo azakhali akewo adamuyang'ana ndi ukali pumula chimwana chomva zake zake ndatopa ndi zamasewera zakozo ee koma inu mutopadi chifukwa sindidaone munthu wamkulu akukhudzidwa ndi kucheza kwa ana kapena mukuonapo phindu